Paspɔri ye mun de ye i b'a dɔn ko an bɛ don min na i komi bi n'o ye tubabu san ba fila ni mugan ni fila ye mali paspɔri bɛ se ka don n'i ye jamana mugan ni wolonwula de kɔnɔ k'a sɔrɔ visa tɛ i kun kabi i wuli yɔrɔ la wa o t'a bannen ye dɛ i bɛ se ka taa jamana bi saba ni fila fana kɔnɔ k'a sɔrɔ visa tɛ i kun nka n'i sera o jamana bi saba ni fila kelen o kelen kɔnɔ visa bɛ sigi i ka paspɔri kɔnɔ k'a daminɛ tile tan ni naani na ka taa tile bi saba la ka taa tile bi naani ni duuru la walima fo kalo saba la ɔ visa ye mun de ye titre de séjour n'an b'a fɔ o ma ko sigi sɛbɛn n'an ka taamadenw b'a fɔ o ma ko papiye o ye mun de ye mali pasipɔri a bɛ sɔrɔ cogo di sɛbɛn jumɛn ni sɛbɛn jumɛn de kan ka k'i bolo walasa i ka se k'a ɲininkali kɛ joli de don i bɛ se ka don n'a ye jamana jumɛn ni jumɛn de kɔnɔ k'a sɔrɔ visa t'i kun A ɲininen don aw fɛ aw ka video in bɛɛ lajɛ walasa aw ka se ka jaabi sɔrɔ nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen na. N'i ye mɔgɔ kura de ye k'a sɔrɔ i m'i abonné an ka chaîne na an b'a ɲini i fɛ k'i abonné n'an ka video diyara i ye k'a yira k'a diyara i ye ani ka video tila i n'i kanubaga bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. A k'an sɔni. Pasiporo bɛ se ka minɛ i n'a fɔ adamaden ka jɔnjɔn sɛbɛn dɔ a bɛ se ka minɛ i n'a fɔ carte d'identité barisa a kɔnɔna na a tigi ja a tɔgɔ a jamu a bangena san min na a bɛ bɔ jamana min kɔnɔ o de bɛ pasiporo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la pasiporo ye taama sɛbɛn de ye ni jamana bɛɛ lajɛlen ka kan k'a di a ka jamana kɔnɔdenw ma n'u y'a ɲininkali k'a la maa o maa n'i ka kan ka taa jamana wɛrɛ la mun n'i ka jamana tɛ kelen ye i k'a dɔn k'a fɔ ko pasiporo ka sɔrɔ i bolo o wajibiyalen don i kan visa ye mun de ye visa o ye bolonɔ ye mun bɛ sigi pasipɔri sanfɛ ka yamaruya di pasipɔritigi ma walima taamaden ma a ka don jamana kɔnɔ jamana mun t'a ka jamana ye ani ka waati kofɔlen dɔ kɛ o jamana in kɔnɔ visa bɛ di jamana ka nɔrɔbilaw de fɛ i n'a fɔ jamana ka lasigidenw n'o ye anbasadi ye ani kɔnsula ani fanga tigilamɔgɔ minnu bɛ jamanaw dancɛw kɔlɔsi visa suguya ka ca Nka anw ka video in na, an da bɛna se visa suguya fila ma. A fɔlɔ, nansaraw b'a fɔ o ma ko visa à l'arrivée. O ye visa ye mun bɛ sigi taamaden ka passeport kɔnɔ n'a sera jamana kɔnɔ, jamana mun tɛ a ka jamana ye. A filanan, nansaraw b'a fɔ o ma ko le visa électronique walima e-visa. Ale ye visa ye mun baara bɛ kɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ n'an b'a fɔ o ma ko internet. a bɛ kɛ cogo di taamaden b'i sigilen to a nɔ la yan'a ka wuli ka taa jamana dunan kofɔlen in na a b'a ɲini jamana dunan kofɔlen in fɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a ka e-visa in d'a ma ni jamana dunan in sɔnna ka e-visa d'a ma bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka wuli ka taa jamana in kɔnɔ ni o visa ye nka ni jamana in ma sɔn a tɛ se ka wuli ka taa ten tɔ k'a sɔrɔ visa t'a bolo titre de séjour o ye mun de ye ni todunkan na an b'a fɔ ko sigi sɛbɛn walima an ka taamadenw b'a fɔ mun ma ko papiye ale ye sɛbɛn ye ni jamanaw b'a di u ka dunanw ma mun b'u yamaruya u ka to o jamana kofɔlen kɔnɔ fo waati kofɔlen min bɛ sejuru in sanfɛ o waati ka dafa mali pasipɔri kɔrɔ yɛlɛmana kabi avril kalo tile naani tubabusan ba fila ni tan ni wɔɔrɔ ni sedeyaw pasipɔri kura ye n'a bɛ f'o ma ko pasipɔri biometiriki

Nigeria, Benin, Burkina Faso, Guinée, Cap-Vert, Niger, Togo, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Liberia, Sénégal, Sierra Leone. Cakɛda minnu yamaruyalen don ka paspɔri di malidenw ma o ye mali ka nɔrɔbilaw ye jamanaw kɔ kan n'an b'a fɔ o ma ko anbasadi ani mali yɛrɛ la cakɛda minnu yamaruyalen don k'a di o ye direction de la police des frontières ye n'o filɛ nin ye ACI 2000 la mali jamana bɛ sɛbɛn minnu wajibiya a ka jamana kɔnɔden kelen o kelen fɛ n'u bɛ taa paspɔr nɔfɛ o sɛbɛnw de filɛ nin ye wolosɛbɛn carte d'identité i ka paspɔr kɔrɔlen n'a b'i bolo walima n'i ka paspɔr kɔrɔ tununa papiye min b'a yira k'a fɔ k'i ka paspɔr kɔrɔ tununa n'u b'a f'o ma ko un certificat de perte i ka kariti NINA walima i ka kariti NINA fiche individuelle sɛbɛn min b'a seereya k'a fɔ i bɛ nin baara sugu in de kɛ i ka furu papiye n'i furulen don sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ k'i ye pasipɔri wari sara bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ f'o ma ko e-voucher o bɔlɔlɔ sira de filɛ nin ye Mansaw ka yamaruya sɛbɛn n'i ye denmisɛnnin de ye mun ma san tan ni seegin sɔrɔ mansa fila bɛɛ lajɛlen ka taga i nɔfɛ n'u ka kariti didantitew ye walima u ka pasipɔriw ye walima masa kelen ka taga i nɔfɛ nka ni masa filanan in ka papiyew ka taga a fɛ n'i ma san tan ni seegin sɔrɔ o la an bɛ don min na i komi bi n'o ye tubabu san ba fila ni mugan ni fila ye an bɛ se k'a fɔ ko mali pasipɔri sɔngɔ k'a b'a ta sefa wari waa tan na fo ka n'a bila sefa wari waa tan ni duuru la a sɔrɔli sɔngɔ falenni o bɛ bɔ n'i b'a nɔfɛ kalo kelen de kɔnɔ walima tile saba kɔnɔ n'i ye diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ta n'o bɛ bɛn jamana kɛmɛ fila ni mugan ma mali pasipɔri bɛ n'i jɔ jɔyɔrɔ bi seegin ni kelennan de la taama hukumu kɔnɔ jamana wɛrɛw kan k'a sɔrɔ visa t'a kɔnɔ mali pasipɔri bɛ se ka don jamana mugan ni wolonwula min kɔnɔ k'a sɔrɔ visa t'a la algérie bahamas barbade bénin burkina faso cameroun cap vert tchad côte d'ivoire dominique gambie ghana guinée conakry haïti hong kong liberia guinée bissau micronésie niger Mauritanie, Philippines, Sénégal, Sierra Leone, Nigeria, Saint-Vincent et les Grenadines, Togo ani Tunisie. Mali passeport bɛ taa jamana bi saba ni fila minnu kɔnɔ k'a sɔrɔ visa t'a kɔnɔ nka n'a sera visa bɛ k'a kɔnɔ nka yan'an k'o jamana bi saba ni fila in fɔ a ka kan an k'a ɲini an lamɛnbagaw fɛ ani an filɛbagaw fɛ u ka kunnafoli ɲininkali kɛ tuma bɛɛ lajɛlen na jamana ka lasigiden minnu sigilen don u ka jamana kɔnɔ yan'u ka taa o jamana dunan in kan barisa jamanaw ka bɛnkan u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka yɛlɛma waati o waati o de hukumu kɔnɔ an bɛna jamana bi saba ni fila minnu fɔ aw ɲɛna sisan nɔ ni mali taamaden dɔ sera o jamanaw dɔw kɔnɔ ni mali pasipɔri ye u bɛ visa k'a kɔnɔ a dontɔla yɛrɛ nka jamanaw dɔw fana bɛ yen nɔ olu b'a ɲini i fɛ ko yanni i ka wuli ka se olu ma k'i ka visa de ɲini bɔlɔlɔ sanfɛ n'a bɛ f'o ma ko e-visa n'an da ser'o ma video daminɛ na o jamana bi saba ni fila ye burundi

Les Seychelles ani Somali. O la an b'a fɔ ko Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya taamaden bɛɛ lajɛlen ye. An tun bɛ fitini min dɔn Mali passeport ko la, an y'o fɔ aw ɲɛna. O la aw fana bɛ mun dɔn an kanubagaw n'an lamɛnbagaw an'an filɛbagaw, a y'o fɔ an ɲɛna commentaires la. A y'an ka video tila aw n'aw jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. N'an ka video diyara aw ye, a y'a jira k'a diyara aw ye ani ka abonner an ka chaîne na, ka cloche activer. O la n'an ka video kura nana dɔrɔn, i bɛ bɔ a kalama. Sodɔn, yiridɔn, yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ.